ihe agụ ji eme ire dị ya na mbọ mana ọ bụkwa mgbe ụkwụ jiri agụ ka mgbada ji abịara ya ụgwọ ya ka o ji abụ onye kpọọ onwe ya oke nwa ologbo achụgharịwa ya maka na nwa ọkụkọ ọcha daa mmanụ mma ya arụọ ntị adịkwa onye ọbụla bịara na be gị o wee bụrụ na ị na-enyo onye ahụ enyo na aka ya adịcha ọcha na ọ na-arụrụ aka na ihe ọjọọ bụ nke ya ekwekwala ka onye ahụ bisa nwa gị aka n'isi n'ụdị egwuregwu maọbụ n'ụdị ọbụla ma ọ bụrụ na ụmụ gị pere mpe olileanya ụmụaka a dị gị n'aka ndụ ha ka dị gị n'aka akara aka ha dị gị n'aka ọ bụ nyanwa ka ị ji wee bụrụ nne na nna ha nyanwa ka ha ji wee si n'aka gị wee pụta ụwa maka na a ma na ị ga-emenwu ihe dị n'aka ha gị nwa ka ọ dịrị ichekwa ụmụ ihe n'atọ m kpọrọ aha tupu ha etolite marazi ihe ihe onye chọrọ iji nke ya mee o mere onye chọọ ịla n'iyi ọ laa n'iyi onye chọọ ịma ihe ọ mara ihe maka na gị na ha aga ebigide ruo ebighị onye werezi aghịrịgha ma ọ bụ akpịrị wee laa akara aka ya n'iyi onye ahụ ka ọ dịrị mgbe ahụ ọ gbasazie gị maka na ị gbaana mbọ nwaa oko gị n'ichekwamara akara aka ha oge ọ ka nọ n'aka gị mana ọ na-abụ ihe iju anya na o nwere ọtụtụ ndị nne na nna dị iberibe na ndị dị aghịrịgha ndị na-amaghị anya egwuregwu na anya rọrọ arọ ndị na-ewe ihe niile bụ egwuregwu ndị a na-esi n'aka ha nara ụmụ ha akara aka ha ọkachasị ndị nke bụ star oge ụmụaka a ka pere mpe oge ọ ka nọ n'aka ha mgbe nwata tolitezie kpawa agwa ọzọ mgbe ahụ o tigharịwazie chọwa ebe a ga-agbara ya afa chọwa ụlọ ekpere ọ ga-aga mana ọ kwọpụghị mmiri mgbe ọ ka dị ya n'ụkwụ Eme anyị na-eji n'akara ya gbazuru ahịa. Ngwa chere ka m kọọrọ gị. Oge Onyeka na Nzube ka bụ ụmụaka, oge ha ka pere mpe, ha dị naanị afọ iri na otu. Ụmụaka nọ n'ihu ụlọ ha otu ụbọchị na-egwu egwuregwu. Obere oge otu ụgbọala agbafee bịa chighaa azụ gbakpọọ n'ihu ụlọ ha. Onye nwe ụgbọala a bụ onye a na-enyo enyo n'obodo ha. Ọ kpatara ego mana aka ya adịghị ọcha. Nwoke a gbuturu obere oge n'ime ụgbọala ya wee rituo. ọ gara abịa n'ebe onyeka na nzube nọ na-egwu egwu nne na nna ha nọ n'ime na-elepụta anya ị ma na ọ na-abụ ero ga-aghagbu ala ọ gaa puo na mkpu ka nwoke a rutere n'ebe ụmụaka abụọ a nọ ọ malite jụwa ha kee ihe unu na-akọ oge m nọ n'ime ụgbọala m kee ihe unu ji m ekwu ụmụaka elee onwe ha anya sị na o nweghị ihe ha jikwa ya ekwu na egwuregwu ka ha na-egwu ọ na-eme ya n'ụdị egwuregwu ụmụaka eghe ọnụ oghe maka na o nweghị ihe ha kwuru ka ọ na-ekwu okwu a, nne na nna ha esi n'ime ụlọ pụtasịa na-achị ọchị ha na-akpọ ya chief maka n'obi ha na ọ bụ njakịrị ka ọ na-ama chifu asị na ya akpọ ụmụaka a ala ugbu a egwu aba ụmụaka ahụ nke a na-akpọ nzube were gbalaga na-ebe ọ chụ ya nweta ya nzube agbalaga gaa zoo o jidezie onyeka kpọrọ ya na-apụ onyeka na-ebe nne na nna ya na-achị ọchị ọ sị ya na ọ ga-ekwurịrị ihe ha na-ekwu kpọrọ ya gaa n'ebe ahụ o dewere ụgbọala mepee ụzọ ụgbọala tinye ya n'ebe ahụ mechie wee sị olee nke ọzọ olee nke ọzọ ahụ nzube nne na nna ya aka na-achị sị na nzube egbuo owu na ọ na-atụpụ ụjọ ofe nwoke wee lachighaa azụ n'ụgbọala ya gbachisie tinted glass ụgbọala ya nyara onyeka wee pụwa gatụkwawa obere tụgharịkwa chighata azụ ka o chighara azụ otu nzube nzube achịrị biskiti aka abụọ ọ tọọ n'otu atọ na-ata nne na nna ya na-achị sị na nke a akwaana nzube na onyeka tara mana ọ chi ya nyere ya ka e mesịrị n'ụbọchị ehihie ahụ Nzube na-ajụ Onyeka ka ihe nwoke ahụ mere ya ka ebe ọ kpọrọ ya gaa ọ sị na onweghị ebe ọ kpọrọ ya gaa na ọ n'ime ụgbọala ka ha nọ nwoke a ewere hanki white fee ya n'isi ugboro atọ sị ya ọkwe hụrụ gị ihe unu na-ekwu nwazie ihe mere nwanne ya ji wee gbawa ọsọ ọ sị ya na ya amakwa wee bịa were biskit nye ya a kpọọ ya egwuregwu ọ bụzi ka chi na-ehu na-aga nwatakịrị ebido kpagheriwa agwa wee bụrụ etu a ka e si were nara nwatakịrị akara ya nwatakịrị a na-agakpo o nwezi ihe aka ruru ya agaghị m akpọ okwu aha maka m kọrọ gị ka o si adị ụdị mmadụ ya bụ ndị na-eme ha yiri lace ha atọkụọ ya en akwara ha senator atọkụọ ya en were ezi uche mara ma e riri ya eri ma a tara ya ata ma a mịrị ya amị ụmụ ọgbọ ya etochaala onye ọbụla apụọla mara ebe ọ nọ mana o nwezi ihe aka ruru nwata mana ha amaghị ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgụ maka na ọ bụghị ndị nne na nna niile nwere uche ma ya fọdụzie akọ eji ama anya egwuregwu na nke arụrụ arụ enweghị uche ịma na ọ bụghị mgbe e gbujiri ka o ji akpọnwụ gee m ntị ọnwa disemba ka anyị nọ n'ime ya anya na-acha onye ọbụla ọkụ onye ọbụla chọrọ ibute etu ọbụla o si wee dị ikwu asaa n'anya ihe ahụ ị na-eche na o nwe ihe ọ bụ nwekwara ihe ọ bụ ọ bụrụ na ụmụaka gị ka pere mpe mara ebe ha na-aga na onye na-emesa ha aka n'isi ma ọ bụ onye na-egonye ha ihe ka ha taa ka anya saa anya gị ruo n'ebe ha nọ na ụmụ mmadụ mụtaziri ọhụrụ ọzọ mana ebe ọ bụ na ya bụ dinta amụtana agbawa atụghị atụ gị nwa bụ eleke ntị ọba kwesịrị ịmụta efewa ebeghị ebe maka ọ bụrụ na agwọ emeghị ihe o ji wee bụrụ agwọ ụmụaka ga-ejikwa ya wee kee nkụ ntị adịkwa ya gazie